Moni ndine Jack nde zambiri zikuchitika koma mukudziwa kuti ku Russia kunali Yesu amene wamangidwa tiyambe mpachiyambi kunena kuti bambo wina anali mpolisi traffic police amakhala ku Serbia mbali za ku Russia ukwete dzina lake Sergey Torop amagwira ntchito ku polisi kuja nde akuti anapezeka kuti anamuchotsa ntchito koma ati anamchotsa ntchito chifukwa choti ati amati akagwira munthu akupanga zolakwika amamusiya ati amamukhululukira kunena kuti ayi basi ndakukhululukira zipita mpaka anamchotsa ntchito atachoka ntchito anapezeka kuti anayamba kumalalika kumayenda nkumalalikira kenako ati anazindikira kunena kuti iyeyo ndiye yesu wabweranso anabadwanso kukhala yesu ndipo dziko la russia likulamulidwa ndi mayi mariya ndiye anayamba kupitiriza kulalikira kuja nde pajatu anthu amapanga folo nthawi zonse eti anapezeka kuti anthu ayamba kumutsata madokotala amene maloya chani akuti ngodziwa kuyankhula kwabasi mpakana anakhala ndi following yatunthu Mpakana anayamba kuwauza anthu aja kunena kuti, Chuma chanu chonse mundipatse ineyo. Ine nde ndikutani, ndikutsogolerani, ndikupatsani chipulumutso. Anthudi nkumapezeka kuti chuma chawo chonse kumamutani, kumampatsa. Mpakana gulu kuchuluka, mpakana 2,000, 5,000, anthu omutani, omutsata. Olo mavalidwe ache anasintha, anayamba kusunga tsitsi kukhala lalitali, amavala mkanjo, zomapanga zofuna kuoneka ngati Yesu Yesu chonchi. Mpakana anapeza malo ena ake amene anam'mangirako mpingo amatchula kunena kuti akuti City of Sun. Mpingo wawowo amautcha kunena kuti Church of the Last Testament. Nde zina amatenga za m'Baibulo, zina zimakhala zomwe Sergei, kaya titi Yesu Sergei, koma anadzipatsa dzina lina lomwe anthu ache amamutchula. Amamutchula kuti Vissarion. eti nde imodzi mwa malamulo ache inali yonena kuti azimayi azichita share azimuna awo mamuna si wako ekha uzitha kugairako azimayi ena komanso iyeyo anali pa banja nde ndi ma, malamulo ngati amenewo anakapeza kamtsikana ka dzaka 19 kamumpingo mwawo momwemo akutinso kukakwatira nde akazi ache anamuthawa anaikana imeneyi kuti ine zopusa ayi amapitirizabe kumalalikira anammangira chinyumba chake chabwino chani pamene omutsatira anthu mwina 2000 anakakhala ku city of sun komweko koma amakhala mtimanyumba ting'onoting'ono tosamangidwa bwino nde kwawoko nkozizira kwambiri akuyenera kumanga zolongosoka ku, ku Siberia ndikozizira kwambiri nthawi ya winter amapezeka kuti anthu kumazizidwa mpaka na ena kumafa chifukwa choti akutsatira iyeyo pamene iyeyo akukhala mu comfort zonse zabwino zapamwamba ati amaphunzitsa kunena kuti osamakonda ndalama ndalama muzisiyiretu ndi zoyipa anthu basi kumaka- kumazunzika kumasiya zinthu zofunikira nkukhala ndi iyeyo eti akuti akufuna chipulumutso a Vissarion nde anapanga kalenda ya nyuwani iyeyu Vissarion anabadwa mu chaka cha 1961 kalenda yawo imayamba imayambira mu 1961 kuti dziko layambira pa 1961 pamene iye anabadwa ndipo date of birth yake pa 14 january ndi pamene amasangalala new year new year imayamba pa 14 january za moyo wina wina dziko losiyanira lathu mpakana anali ndi mafollowers ena ochoka maiko ena onse amafika 50000 anthu amene amamutsata ndi kumukhulupirira Azimayi amaphunzitsidwa kuti akhale otamanda azimuna awo, otsatira olambira azimuna awo. Kumachita kukhala makalasi oti atsikana muziphunzira kukhala mawayifi otere. Moyo wake imeneyoyo koma plus zomwe amapangazo akuti inali psychological torture. Anthu ena amamenyedwako, amatani. Anali ndi anthu ake omu omutsata ngati ma disciples awiri. Wina ati amamutenga ngati nayenso ndi John M'batizi. Yohane M'batizi naye ati wabweranso nayenso wabadwanso chimodzimodzi iyeyo mmene anabadwiranso ngati Yesu. Koma chifukwa cha mmene anthu amazunzikira akasiya zinthu zawo nkumamutsata nkumamulambira mmene amapangira anthu ena mpakana amapezeka kuti ati amachita encourage anthu amene a- a- ali depressed kunena kuti muzizipha. ndi anthu enadi amatani amazipha pameneno anammanga mu chaka cha 2020 kuti "Mm, ukuzunza anthu wayi mu dzina la mpingo eti nde wakhala mu prison mu 2020 milandu yake ikuzengedwa panopo amupanga sentence to zaka 12 mu prison limodzi ndi anthu ake awiri ophunzira acheyo a yohane mbatizi a- a- achilendowo Koma tchalitchi chawo chabalalikiratu panopo kunena kuti munthu wawo Yesu wawo akuti wamangidwa chani. Koma izo nzomwe zikuchitika ku Russia. Timangofuna tikudziwitseni kuti kunali Yesutu wina uku mwina simumadziwa. Koma ammanga for 12 years. Zikomo kwambiri.